ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị aka m bụ ada ebeteghete ada igbo niile gbaa gburugburu dịka m si eme na mbụ onye nọ na ngwurie n'oge dịka oge a bụ ichie benson ezeọfọ biko unu uche uche unu dị n'ihe anyị na-ekwu Nne nnọọ. daalụ sa daalụ ee abụ m ada ebeteghete ada igbo niile gbaa gburugburu ee dịka m si eme na mbụ ana m adị aga ebe dị iche iche ịga jụ ha ka ha si kwuo omenala Igbo ka ha si kwuo asụsụ Igbo mana tupu anyị amalite m sị ka m belere gị na nwa nwanne gị bụ late Ichie Humphrey Ọfọ ee onye hapụrụ anyị wee nwụọ onye hapụrụ anyị wee pụwa ana m asị biko kwuru ndibe ya bụ ọnwụ zuru onye ọbụna ọnụ ọ bụ ọnwụ dịara onye ọbụla n'ihi na nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ kwanụ ezigbo mmadụ ọ bụ ezigbo mmadụ n'ala Igbo ọ bụ ezigbo mmadụ n'ana Agụata ọ bụ ezigbo mmadụ n'ana Ekwulọbịa site n'ebube Yeah, no, thank you very much. ee o doro m anya na ibigo mba ofesi amerịka afọ buru ibu A- ama m na o kwesịrị iru afọ ole kịta Ọgụ afọ naabọ 40 years belụ ofu afọ. 39 years Yes. ifugonu obigo mba ofesi afọ tolu anya 39 years afọ iri atọ na iteghete ee m sị ka m bịa ka m jụọ gị kee ka unu si eme omenala igbo ebe ahụ omenala igbo na asụsụ igbo ọ bụ ihe a na-akwanite akwanite ebe ahụ nọ ka ọ bụ ihe e chezọgoro echezọ ee mba a na-akwalite anyị nwere ọganizeshọn anyị nwere otu otu ndị igbo otu ndị anambra dị iche iche na ala amerịka but ebe m nọ na California na San Francisco Bay Area anyị nwere ọt- ọtụtụ otu ndị Igbo na ndị Anambra dị iche iche and anyị na-emekwa n'omenala ndị Igbo ma anyị mewe ife o nwee onye nwụrụnụ or ndị nne ma ọ nna ya nwụrụ na Naịjirịa e mee wake keeping okay anyị anyị na-emekwa omenala ndị na-agba akwụkwọ a na-eme wine carrying a na-esi emekwa ya ebe a ụmụ nwaanyị bịa ha malụ jọji na les ụmụ nwoke yi ikpe tradishọnal wee na-eme wee na-akwado omenala Igbo na asụsụ Igbo ee obi juru m afọ n'ihe ị zara o doro m a- dịka ihe ị zara da- ya ya wụ na omenala igbo na-aga n'ihu i- na mba ofesi ebe ahụ nọ anyị na-akwado omenala Igbo anyị nweduru otu egwu a na-akpọ igba eze Mm. cultural group anyị na-eti igba bọsị anyị jere i- nwa onye otu anyị gbara akwụkwọ anyị tiri igba bata ofu nwaanyị grandmother nọ na amerịka pụta na-amakụ anyị ọ bịa sị na a- igwe erugo amerịka igwe erugo amerịka nke a ihe mere eme na-asị anyị biko anyị agbanịgo so e wee kọwara gị na anyị na-eme ihe anyị ji akwado omenala anyị na asụsụ anyị na Amerịka Wow. ya bụ okwu i kwu kịta o juru m afọ ajụjụ m ọzọ na-agakwa gị sị unu nwa nwere ụmụ ebe ahụ maka o doro m anya na ị mụrụ ụmụ ebe ahụ o nwee ka unu si agba mbọ akụziri ụmụ unu omenala na asụsụ Igbo ịkụziri nwa anyị omenala na asụsụ Igbo bụ ihe bidoro maybe n'afọ iri gara aga anyị nwa mụtara ụmụ tochagoronụ anyị akụzi ha igbo na suppose na anyị kwesịrị isi kụzi ha mgbe ha pere mpe and kịta ọ na-ewute ha ha na-ajụkwu ndị nne na nna ka ihe mere na-eji kụzi ha asụsụ igbo but ụmụaka a mụrụ dị afọ iri ma ọ bụ afọ itenaanị ma ọ bụ gbadaba nne na nna fa na-ewepụta obi ịkụzi fa asụsụ igbo ha na-asụ igbo n'ụlọ and e nwechara igbo classes ndị igbo mere organize on saturdays or in the evenings after school nne na nna kpọga ụmụ fa ebe a na-akụzi fa igbo and o nwere ife mere n'ụbọchị anyị mere ihe ụka nne a sị ụmụaka ga onye ga onye ụmụ ya na-asụ igbo ọfụma ga um, eme address ndị nne n'igbo ofu onye otu anyị na-anụ onye ọcha sị na nwa ya ga-eme ndị nne ya address onye ọbụna enebe ya anya ka nwa onye ọcha ga-esi sụwa ya anyị kwenye sị ya nsogbu adị o lu ụbọsị ahụ ọ kpọpụta nwa ya nwa ya wee dara igbo sụọ sụọ sụọ ka onye nke ndị sụkarịa ndị nọ n'igbo anyị mechaa sị ndị nne na anyị na-eke n'ụlọ ndị nne onye ọbụna nọ bụrụ na-ahụ ọgụ nwatakịrị na-ama ya ọma na-asị ya nna nna nna so wee tinye anyị ma ndị bụ ndị naijiria nne na nne na nna wụ ụmụ naijiria akụziri ụmụ anyị igbo Otu- o wee tinye anyị ihe ihere n'ihu so but ndị kịta na-amụzi nwa ha kịta ha na-agba mbọ ịkụziri ụmụaka anyị igbo so n'ime ụmụ niile mụ o nwere nke ma asụ igbo cha ọ na-anụ nwa obere but ada nwaanyị nke ahụ bu ihe igbo n'isi mgbe ọ bịa naijiria o goro akwụkwọ igbo goo ma igbo baịbụl o ji etichi onwe ya ọ na-amụ na- na-agụ na-agụ o nwee nke ọ hụta ọ hụta ka esi asụ ihe o menụ ka ihe ọ sound ọ jụọ m m gwa ya ọ na-agba nnọọ mbọ na-agbasi mbọ ike Ehe, o nwere mgbe mụ na ya na-ekwu okwu ọ na-edo nnọọ nkwụ ihere okwu ọ sị ọ sị m tụfịakwa m kụja ya nwa chịwakwa ọchị m sị ya kee ebe ị mụtara ihe a ọ sị ya na-watch igbo program ya gotere igbo tape na-watch so iwe kọwa gị ụdị uchu o tinyere ị na-amụsị ị na-amụ okwu igbo Oh,

Okay. so ị nyere ya ife a even m ga-akpọ ya na phone ma ekwuchaa kịta sị ya nee ihe mere Okay. thank you daalụ daalụ onye ọ ya-adịrị mma ee ọha na eze na-ege anyị ntị unu anụgonu m- okeke oke obere oge mụ na ichie pensin ji kwuo okwu Ọ kọwara ihe na-eme na mba ofesi gbasara asụsụ Igbo na omenanị Igbo na ha nwa akụziela ụmụ ha omenanị na asụsụ Igbo na ọ bụ ihe na-ewute ha n'ụbọchị tata were enye ndị ka wụ ndị ụmụ ha na-eto eto e, e, ndụmọdụ ka ha kụziere ụmụ ha asụsụ na omenanị Igbo ọ bụ sọ ndị nọ mba ofesi o nwekwa ndị nọ Lagos nwee ndị nọ Ọnịcha nke ya bụ ị ga-afụ ụmụ ha ha na-asụ oyibo ị jụọ ha gịnị na-eme asị gị ee ka ha sụwa n'oyibo o ji abụ ha nata ekeresimesi ha na-asụ oyibo dịka ha eso n'ihe a na-eme ndị Igbo kee onye mere anyị ife a ka anyị sụwara ụmụ anyị asụsụ Igbo na ọ bụrụ na nne Phyno nne Ụmụ Obiligbo nne ndị dị iche iche ụmụ ha ji asụsụ Igbo eri nri taa ji mebere ihe niile ha na-eme agụụ egbu ụmụ ha ka anyị sụwa asụsụ Igbo ka o wee dịrị anyị na mma igbo wu igbo ekenekwa m unu ọzọ ndị ọ ya-adịrị mma ka emesịa Nne nnọọ. daalụ sir.